Mali Mali Bamada Amadou El Konare ne Amadou El Konare i k'a dɔn hɔrɔnya tɛ sagamɔnɛ ye fiyewu min bɛ tugu hadamaden nɔfɛ tiɲɛ Bamakɔ an'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔkan awɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ an sigira kɛnɛ kan tali laadala jɛmu anw fɛ yan awɔ sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Amadou El Konare k'an k'olu lakali awɔ nɛgɛw karafe Ahmed Jakite ɔɔ jibi jibi don u kunkolo bɔlen don bi o Ahmed ta dilen don dɔ ka jan ni dɔ a yɛrɛ ta dilen don nka n'i sigilen don i t'u kundama ye o nka kitakaw don u fila bɛ yan awɔ ɔhɔ o tuma an k'a fɔ jibi ye a ka wuli ka jɔ kɛ min ye kunnafoni ye an k'an jɔ a la c'est ça
Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn CAECE Jigisɛmɛ ni bilankɔrɔ tɛ maa min bolo don ka taa se t'o ye jagokɛlaw antreprenɛrw ekɔli prive tigilamaw saratalaw pansiontalaw bololabaarakɛlaw cikɛlaw ka taa fara baganmaralaw kan association ani GIE jɛkulu CAECE Jigisɛmɛ kɛlen bɛ k'u ka da ci ka bila aw ye k'u ka baarakɛbolo an'u ka baarakɛtaw caya aw ka ɲɛtaa n'aw ka nafa bɛ se ka sabati cogo min kɔntu dayɛlɛlen kɔfɛ u bɛ juru don aw la k'a daminɛ waa duuru fo ka taa se miliyɔn kɛmɛ ani mugan ma wari cili kɛsi ni kɛsi ni ɲɔgɔn cɛ wala wari tali u y'o nɔgɔya kosɛbɛ CAECE Jigisɛmɛ minnu bɛ n'u mago bɛ juru fitininw na n'o ye jagomisɛnnin tigilamaw ye i da ye n'i ye kɔntu dayɛlɛn dalasi kɛmɛ saba ni bi duuru dɔrɔn CAECE Jigisɛmɛ bɛ juru don i la juru min bɛ n'a bɛ sara nɔgɔya la minnu fana bɛ n'olu b'a fɛ ka bayɛlɛma baaraw kɛ sɛnɛ an'a kɛrɛfɛ baaraw fɛn min ye jago ye baarakɛminɛnw sanniko CAECE Jigisɛmɛ bɛ wari di aw ma k'aw dɛmɛ k'aw ka wari mara ni k'a labaara dɔ bɛ se ka fara aw ka sɔrɔ kan cogoya min na CAECE Jigisɛmɛ u bɛ nin fana kɛ n'aw mago b'u la u kɛlen bɛ k'u ka bolofara ci ni k'a caya bamakɔ kulikoro fana kangaba kati kolokani banamba nara muruja falu dili kayi kita segu ɲɔnɔ masina kɔnɔbugu san bila sikaso kucala buguni kajolo zegwa luluni mɔfti bajangara doyila barawuli jijeni jɛma kɛɲɛba u bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la a y'u wele 20 29 75 88 2tɛnɛnsan2ɛnɛ2tɛnɛ ka ye se jigi sɛ ala kana n'an jigin daɲɔgɔn
su ka pan sosi tɛ afirikɛn de sosi e ritiki an filɛsi kan jama jigin jama sago san bi saba ani san duuru su kap a ma bɔ malidenw jigi kɔrɔ abada min ye dagabanaminɛ dilain ye bɛɛ lajɛlen ni kanko bɛɛ lajɛlen sago kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ maa minnu ka baara ye sojɔ ye ani dingɛbasennaw kɛ aw wasa aw kana munumunu salo kɛ minɛn o minɛn n'o de bɛ dilan Soacap la a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen bɛ laboratoire la minɛn lakikaw don u kolo ka gɛlɛn u si ka ca wa sɔngɔko la ayi aw kana jɔrɔ abada a da ka di kojugu Soacap a ye wuli joona joona aw mago bɛ dakabana gaine minnu na sojɔlaw gaine orange rouleau de polyéthylène tuyau pression tuyau évacuation a fitini a n'a belebeleba tuyau de forage sɔrɔyɔrɔ kelen pewu wa minɛn ninnu n'i y'a don i ka baara la sojɔla bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ waribɔla ale bɛ nimisi wasa sɔrɔ mun tora bilen a ye wuli Soacap yɔrɔ kelen pewu bamakɔ zone industrielle la rue 850 a ka bolofara misɛnninw bɛ an ka jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye weleli kɛ 20 21 76 47 76 45 14 85 Soacap ka minɛnw anw tɛ taa yɔrɔ la tuguni ni yen tɛ pasta duba de ye jigifa ni damu ye bɛɛ k'a dun fo k'i fa makarɔni pasta duba de ɲɔgɔn tɛ yen ka sabu kɛ a diya n'a nafa ye makarɔni pasta duba n'a ka d'i ye i bɛ sogo k'a la i bɛ jɛgɛ k'a la o n'a ɲɔgɔnna caman wali a gansan yɛrɛ bɛ se ka dun makarɔni pasta duba miniti wolonwula dɔrɔn o b'a sɔrɔ a mɔna pasta duba alikamamugu gɛrɛgɛrɛ de don pasta duba bɛ dilan M3 ka izini na segu ni muso b'a fɛ k'a ka baraya sinsin fo makarɔni pasta duba ni dunan cunn'i kan makarɔni pasta duba dilan ka d'a ma a bɛ nimisi wasa sɔrɔ makarɔni pasta duba sugu ka ca aw kelen kelen ka wasa kama bayani b'a la escargot vermicelle M7 M6 ani kotoni pasta duba de ɲɔgɔn tɛ aw ka jama dalajɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na denkundi kɔɲɔ tɔn dalajɛ o n'a ɲɔgɔnna caman pasta duba a sɔngɔ ka di a mɔ ka di wa a yɛlɛma ka di makarɔni pasta duba bɛ sɔrɔ MG ka butigiw la mali fan bɛɛ ka fara olu kan aw bɛ makarɔni san yɔrɔ o yɔrɔ ka kɔrɔ i n'a fɔ butigi alimentation

danaya voyage an balimaw san o san makankaw bɛ sɛbɛn di cakɛda min ma u ka baara kɛcogo ɲuman na o ye danaya voyage makantaa gundo b'olu bolo hiji fara umura kan wuli ka t'i jigi k'u ye san kalo tan ni fila min ye hiji ye k'i ka wari dɔgɔdɔgɔnin bila fo ka taa se a taali ma visa ka taa se biye feereli ma n'i sera makan hiji kɛ ko ɲuman k'i dɛmɛ o la o ye danaya voyage min ye umura ye a taali nɔgɔyara kosɛbɛ sabula n'i ye wulikajɔ kɛ joona o bɛ kɛ sababu ye sɛbɛnkow ka ɲɛnabɔ hali agence wɛrɛ minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'a bolo a bɛ se k'a jigi kɛ danaya voyage ye u b'a dɛmɛ a ka sɛbɛnko a n'a ka visa ko la danaya voyage san tan ni kɔ baara kelen u y'o sidɔn dɛrɛ n'i b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ɲini wuli bi bɛɛ i ka t'i ka maminɛni kɛ u filɛ nin ye visa kɔrɔ la bozola min ye place kɔrɔ ye

olu biye feereta bɛ sɔrɔ yen ala ka taa ka segin nɔgɔya k'an ka bato minɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn ka ka ka feerefɛnw lakodɔn

perezidan amadu tumani toure atete perezidan sara awɔ perezidan yɛrɛ yɛrɛ de sara sa a amadu L. konare i tu ma perezidan sara wa perezidan yɛrɛ de sara awɔ kuma bamanankan jɛlen don perezidan sara perezidan yɛrɛ yɛrɛ de sara sa tɛmɛ Awa perezidan yɛrɛ de sara amadu L. konare i k'a dɔn ayiwa kunnafoni carilen bɛ kunnafonidi sɛbɛn caman na kosɛbɛ Nouvel Horizon ta an n'o ta k'an ka hakilina da a kan a bɛ bɛn min ye zenerali amadu tumani ture atete kunnafoni bɔra ka bin awɔ foyi kelen tɛ diɲɛ na ayiwa min ka bon ala ta ye sike ni ala ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ i k'a dɔn ayiwa maa b'o saalo ayiwa i dusukun na ka tɛmɛ n'a ye sike maliden i b'a fɔ ko kabako awɔ amadu L. konare i k'a dɔn kunun ko sɔgɔmada joona maliden maakɔrɔba ni denmisɛnnin hmm. bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni in di ɲɔgɔn ma kelen kelen amadu L. kɔnare i k'a dɔn awa musiba o kɛlen i bɛ wuli hmm. mali kɔrɔn ni tilebin bɛɛ lajɛlen bɔra kuma in kalama kɛra min ye amadu tumani ture ye atete perezidankɔrɔ u ko min ma atete denmisɛnninw ko u bɛ sa min nɔfɛ hmm. pont dilan Amadu, e Ala, dɔgɔtɔrɔso dilan Amadu, tiɲɛ, siraba dilan Amadu, ouf, hadamadenya ɲɛni Amadu Tumani Ture, o don, i k'a dɔn dankɔrɔba taara kiyama, o kɛra, Amadu L. Konare, ne, jɔni kun bɛ se ka sigi ni nin fana ye, un, i k'a dɔn fɛn man dɔgɔ, ayiwa foyi den kelen tɛ yen, fiyewu, min ka bon Ala ka kɛli ma, tiɲɛ, Amadu L. Konare, president Amadu Tumani Ture, ATT, i k'a dɔn min kɛra sababu ye democratie yɛrɛ a minɛ ka turu jamana kɔnɔ, o kɛra, san tan ani kelen, ouf, i k'a dɔn a ka wulikajɔ maa t'a kofɔ maa ye, sikeyi. min ye ATT ye, ɔhɔ, i kɛra a fɛ wo, un, i ma k'a fɛ wo, ɔhɔ, i n'a fɔ ko don dɔ kɔni a ye nin kɛ, tiɲɛ, président Amadou Toumani Touré i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni jateminɛ, awɔ, min ye général Moussa Traoré ye ale de ye fanga bɔsi o la, o kɛra, malidenw démocratie ka se ka na jamana kɔnɔ, tiɲɛ, o baaraw kɛli a yɛrɛ laban ye fanga kɛ san tan ani kelen, sike, san tan ni kelen in bɛ dafa i k'a dɔn min ye Amadou ye, Amadou, i k'a dɔn a labanna coup d'Etat nana k'a la, o kɛra, minnu ye coup d'Etat k'a la, un Amadu L. Kɔnare a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn tamasiyɛn jugu, kosɛbɛ, min ye ATT a ka bɔ jamana kɔnɔ, tiɲɛ, min ye jahadimaw ye, un, ani jamana yɛrɛ ka dafiri a muso si kan, bi, si man kɔrɔ ni si ye, walahi, a donnama in kama, ɔhɔ, yani a ka bɔ fanga na san damadɔ, un, a sɔmina, ɔhɔ, i y'a dɔn président min kun don a sɔmi kun ka jan, walahi, a ye kɔrɔn boli ka tilebin boli, o kɛra, farafinna tiɲɛ min ye faama fɛn o fɛn bi a donna min kama a donna bɛɛ kan k'u ma n'a ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ fɛn dɔ ɲɛsinnen bɛ ne ka jamana ma bi o ye banbaanciw n'u ka marifa ye walahi n'a ma wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ tiɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ni jɛkulu in ma sigi k'an fanga kɛ kelen ne kelen tɛ se ayi wa aw kelen tɛ se fiyewu wa n b'a fɔ a ye n'u donna ne kan don o don u bɛ farafinna bɛɛ minɛ o bɛ kɛ i kasi bɔ a tɛgɛ kɔ yalima o ko ma kɛ wa o kɛra farafin jamanaw labanna ka jɛkulu sigi sen kan o ko min ma G5 bɔn amadu ali konare i tɔgɔma kun ye nin de fɔ ka kɔn walahi a ko nka min ye président amadu tumani ture ATT tiɲɛ min ye lɔbɔ cɛ a ko i k'a dɔn ayiwa a taalen dakari a kɛra n'a fɔ dangajugu wulila mali nɔfɛ walayi min ye jamana fan bɛɛ lajɛlen birisi barasara tiɲɛ taacogo tɛ nacogo tɛ fiyewu i k'a dɔn an tora o makarito ko de kɔnɔ fo ayiwa ibrahim bubakar keyita nana fanga sigi IBK fanga sigilen jamana den bɛɛ lajɛlen kɔni ye tasi ni miiri kɛ tiɲɛ amadu tumani ture a ka dakari sigi a na to tan wa weele bilala a ma a bɛ na don min jamana in kɔnɔ fara kɛra maana kura o ni taa don tɛ kelen ye fiyewu mali faantan nali bɛɛ lajɛlen kununna tiɲɛ amadu bɛna amadu bɛna walayi a dɔnnama in kama jamana den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara o kɛra nka ɲinɛ kana kɛ ayi baara kunbaba kunbaba minnu n'a y'u kɛ jamana kɔnɔ u bɛ ye de u tɛ lakali fiyewu min ye bamakɔ ye awɔ minisiriso minisirisow bɛ ɲɔgɔn kan ke a fɔ amadu awɔ min ye a ka pɔn galaso ɲɔgɔn na a fɔ amadu amadu sirabangana sirabanganaw, un, a fɔ Amadu, o don, dɔgɔtɔrɔsoba dɔgɔtɔrɔsobaw, un, a fɔ Amadu, Amadu, diɲɛ bɛ wuli, awɔ, ka buguri kɛ Maliden bɛɛ lajɛlen tulo la ni président in tɔgɔ tɛ tunun, tiɲɛ, sabula tɔgɔ dalen bɛ fɛn minnu kan, un, ATT bugu, awɔ, o n'a ɲɔgɔnna caman o tɛ tunun, kosɛbɛ, n'i ɲinɛna k'a fɔ i bɛ so kɔnɔ, ɔhɔ, i tɛna ɲinɛ k'a fɔ Amadu Tumani Ture tɔgɔ dalen don a kan o ko min ma ATT bugu, tiɲɛ, a ko k'i bɔ a la, ɔhɔ, forobaca la, un, min ye Amadu Tumani Ture ye, ATT, assurance obligatoire, ɔhɔ, AMO Ale de kɛra sababu ye k'o sigi sen kan walahi o nafa min bɛ jamanadenw kan bi amadu ali konare maa t'o fɔ ka se a dan na walahi a ko a ka ca tiɲɛ nka an juru na da sira la sabula an juru ye caman don a la siraw kɛ min ɛɛ kana taa ka sɔrɔ i ma siraw fɔ dɛ an ye sira caman don a la wasolon sira banamba sira tanbakɔrɔ ani lopitalibaw Aa kuma i ka kuma ye tiɲɛ ye koyi président yɛrɛ taara Amadu Ali Konare président Amadu Amadu tuma min a b'a ka Dakar sigi la kosɛbɛ n ye taama kɛ ka taa bɔ a ye haan n taara bɔ a ye don min an tilenna ɲɔɔn kan fo ka taa se fitiri dɔfɛn ma Senegali ni n y'a lajɛ ni n ko n be taa ɔhɔ a b'a fɔ daba to yan ee Ala i k'a dɔn hakajaa tuma min ɔhɔ n'an be baro la uun min ye denmuso denmuso ye unhun Ala m'a garijigɛ denkɛ na ɔhɔɔ denmuso 3 Ala y'u d'a ma haan a ko ne ma ɔhɔ a da de y'a fɔ a ko daba ala ma denkɛ di ne ma nka ne denmuso jɔlen bɛ denkɛ plasi min na denkɛ bɛ maa bolo o tɛ se k'a kɛ fanta mabo mm. eh, sabanan in tɔgɔ di eh, a ɲama mabo ne bɛ dɔw dɔn tutu wa ayiwa tɔgɔ sabanan b'a la k'o ka lagare la o ye lagare Lamɔden minnu bɛ yen i n'a fɔ n k'i ɲininka min bɛ awa denw nɔfɛ n'a ye olu lamɔ u ka ca amadu ali konare min ye nin jɛ in ye i k'a dɔn i n'a bɛ jɛ fo k'a fɔ a ka jɛ farala sabula jɛ farala kunun ko ale de taara lahara amadu ali konare san kalo tan fila n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ k'i ɲɛna k' a ye ɲɔgɔn dɔn kunun ko ATT hali n'a ma wari d'i ma a bɛ maaɲumanya ni bonya min ta k'i sɛgɛrɛ o b'i nisɔndiya hɔrɔnya min b'a bolo o b'i nisɔndiya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan siga t'o la président yɛrɛ sara wala a taara a y'i ka kuma mali président yɛrɛ sara dɔ bɛ yen amadu ali konare mɔgɔ ko k'u bɛ to k'a fɔ amadu tumani ture an bɛ sa i nɔfɛ ne ko ATT ma n delila k'o fɔ a ye n ko i kana sa n'i sara don o don maa si tɛ sa i nɔfɛ nka mɔgɔw jigi bɛ ban i nɔfɛ a ka to la an jigi banna bi maa kɔni tɛ sa a nɔfɛ walahi walahi aa dankɔrɔba taara Président yɛrɛ taara n'o tɛ ni tɔ ninnu caman ye dɔwɛrɛ bɔra sa ye sa nin ye ɲinɛ k'u yɛrɛ de taalen ye ee a gɛlɛyara diɲɛ ni dama
mali a gɛlɛyara amadu ali konare i bolo don karamɔgɔ daba tunkara kunnafonidisɛbɛ mali horizon min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa birino jito segibeji i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ale ka sɛbɛn ye birino jito bɛji ko i k'a dɔn ni ma k'a fɔ jamana fanga dafirila aa karamɔgɔ daba tun jɔsen caman sigira sa o, unhun, n'i y'a mɛn ko transition cɛmancɛ fanga, unhun, maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka fɛn min makɔnɔ o ye i k'a dɔn jamanakuntigi sigili Ba Ndaw sigira karaw, unhun, min ye i k'a dɔn gouvernement a n'a minisiri bɛɛ lajɛlen sigira, unhun, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara sigi kɛ bɛ ka fɛn min makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la o de ye conseil national de la transition n'o man d'i ye fɔ wasabulon mun den minnu bɛna u tɛgɛ kɔrɔ ta sariya ko nasiratigɛ la a ko i k'a dɔn a tɔ tora o kelen ye kini ani wagasili haraba haraba jɔn bɛna k'a ɲɛmaa ye jɔn bɛna don a la a ko ɲɔgɔn kunkolo wolo bɔ a daminɛna a mɛnna sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko cɛba kelen min bɛ i k'a dɔn awa suntigila ka minnu ye fanga dafiri n'u ka jɛrɛjɛkulu tɔgɔ tun ye i k'a dɔn CNSP ye aa i k'a dɔn u ka ɲɛmaa dankan fɔlɔ n'o ye kolonɛli maliki jaw ye a n'a kɛ n'a fɔ sɛbɛnnikɛla b'a fɔ cogo min na maa caman jigi bɛ ale kan sɔmi kɛ b'a la k'a fɔ ale bɛna kɛ awa CNT ale ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla y'i yɛrɛma ɲininka k'a jira k'a fɔ yala politiki maa caman de bɛ minnu b'a la k'a kɔkɔrɔdon ko in na wa ɲininkali tɔ min o sigilen bɛ nka sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn awa conseil national de la transition hali ni y'a sɔrɔ a ma sigi ko bɛɛ lajɛlen kɔni jigi bɛ fɛn min kan ni sɔmi kɛ b'o la o ye k'a fɔ CNSP a kɔni ɲɛmaa dankan min bɛ yen n'o ye kolonɛli maliki ja aa ko i k'a dɔn ko a na kɛ baaraw la dogodogonin dogo la karamɔgɔ daba tunkara min ye CNT yɛrɛ ɲɛmaaya minɛ dɛ a y'o golokiba don kabako ye sabula wulikajɔw bɛ senna maa caman bɛ olu tun y'a jira k'a fɔ awa kalan ni dɔnniya ale min bɛ i k'a dɔn maliki jaw la karamɔgɔ daba tunkara k'a bɛna gɛlɛya a bolo kosɛbɛ ka se ka CNT ale ɲɛmaaya kɛ ni maaw ko k'i tɛ se nin na karamɔgɔ daba tunkara seko ni damayira min b'i la i n'o kɛ walasa ka maaw lasɔn u k'a dɔn k'a fɔ jaa e fana tɛ maa gansan ye o de kama min ye maliki jaw wulikajɔ ani k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ lafasa a y'o fɛɛrɛ n'o wulikajɔ caman kɛ ji jukɔrɔla na min yɛrɛ la i k'a dɔn faramafɛn u bɛ ɲɔgɔn ci yɔrɔ dɔn u kɔni b'a la ka ɲɔgɔn wusu dugu kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn politigi maa caman bɛ yen minnu kɔni hawujalen minnu kɔni m'a fɛ n'a danna olu ma jamana in tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ di olu ma u sago n'u dungɔ ye fɛn min ye u k'a kɛ ɔ nka min ye kolonɛli maliki jaw ka fara sɔrɔdasi jɛkulu minnu ye fanga dafiri ani ka taa se k'a dɔn ibrahim bubakari keyita ale kɔni senkɔrɔdonbaa minnu tun bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la an ka fɛɛrɛ kɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ o ka kɛ RFP a ka ja dɔkitɛri sogɛli kokala a n'a ka cɛdenw ŋaniya min b'u kɔnɔ n'o de ye ka n'u bolo biri k'a dɔn CNT ɲɛmaaya na ka n'a jamakulu bɛɛ lajɛlen cɛ ka k'u jufa kɔnɔ o kana kɛ bi o kana kɛ sini o de kama min ye k'a dɔn k'a fɔ awa ko tubabu b'a fɔ entre le pire et le mal il faut choisir le mal fɛn cɛjugunin fila karamɔgɔ daba tunkara min ka fisa dɔɔni k'i b'o sugandi maa olu kɔni m'a fɛ de wa u b'a kanu min ye maliki jaw ale ka kɛ CNT ɲɛmaa ye o ka fisa i k'a dɔn a juru ka ta ni k'a di M5 RFP ma sabula k'olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ maaw ye bi i b'a fɔ de ko jamana fɛn bɛɛ lajɛlen ye olu ye nka yɛlɛma min kɛra nin ye u y'a jira k'a fɔ o denbajala b'u kun na min ye i k'a dɔn awa jamana bɛna yɛlɛma kura min boloda u y'a jira k'a fɔ u y'o denfa ye o kuma i k'a dɔn maliden tɔw ko olu bɛ fa jumɛn fɛ aa o kuma sogɛli aa a ko b'a fɛ ka gɛlɛya sa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la karamɔgɔ daba tunkara k'u ko ko min ye CNT ɲɛmaaya o ka d'u ma u ka fara o kan min ye k'a dɔn a jama mana sigi a jama fagama bɛɛ lajɛlen ka kɛ M5 RFP maaw ye o kuma k'o de bɛɛ n'a ta la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la maa minnu bɛ yen n'o tun ye IBK ale kɔni kɛrɛfɛ maaw ye olu bɛɛ lajɛlen sago ye fɛn min ye bi o ye k'a dɔn k'a fɔ CNT a ɲɛmaaya ka di Kolonɛli Maliki Jaw ma i n'a fɔ finitigilaka caman b'a kanu cogoya min na n'o tɛ n'a tora M5 maaw ma karamɔgɔ daba tunkara ko taa fan ti dɔn segin fan ti dɔn a ko maa tigɛ da min na i k'a dɔn a nan da tile filanin na o sabula min bɛ tali kɛ a bɛ sigi ni sigi cogo minnu ye maa hakɛ min kan ka di maa min ma o bɛɛ lajɛlen dajira kunun ba ndaw fɛ i k'a dɔn min ye sɔrɔdasiw finitigilakaw ni lakanabaa tɔw maa mugan ni fila olu bɛ o ta M5 RFP maa seegin k'o na di u ma u k'o kelen mɔgɔw yɛrɛ la u bolo kana bɔ n bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min sɔrɔ ka bɔ mali horizon kɔnɔ bɔli la amadu ɛli konare n'i y'a mɛn mori da wala daani na la i b'a sɔrɔ kuranɛ haya tɔ ye fɛn kelen ye o ye amina ye amadu ɛli konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant ba ndaw camancɛ fanga cɛja miyankakɛ i k'a dɔn ŋaniya ani sariyabolo bɔra ka bi tandara i bɔra ka fɛn min fɔ k'a sɛmɛntiya ni k'a jalatigɛ k'a bɛɛ lajɛlen kunkun ni ɲaɲa bɔ ɲɔgɔn na o sɔnna Bandaw ko a ko a ko min ye jɛrɛjɛkulu filanan min ka kan ka sigi conseil national de la transition n'o ye depitebulon o ɲɔgɔnna ye o don Musa Sayɔn Kamara ka fɔ la a ko a k'i k'a dɔn tilali kɛra faamuyali nana cɛ o kuma tilali kɛra maa ma sugandi fɔlɔ dɛ a fɔra maa o maa b'a la nin jɛkulu in na ni CNT n'a ko b'i ye n'a nege b'i la cɛ i bɛ wulikajɔ de boloda a i ka sɛbɛnfuraw ani ɲinini k'o boloda sɛbɛnfura fana bɛ lajɛ k'a tɛntɛn ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔla bil haki e min y'a ɲini ni n'a ka kan i na ta nka sɔn kɛlen don min ma bɛɛ n'i ka hakɛ a jirala k'a fɔ ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye i k'a dɔn sigiyɔrɔ min ye kɛmɛ ani mugan ni kelen ye o maa de ka kan ka ta o bɛ depitebulon de kofɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ a tilalen don min ye sɔrɔdasiw ye sigiyɔrɔ mugan ani fila o dilen don olu ma pati politigiw maa tan ani kelen M5 RFP ɔhɔ i k'a dɔn maa seegin Ɛnkɛ. mouvement signataire de l'accord d'Alger O don. n'o ye ayiwa jɛrɛjɛkulu minnu k'u ni marifa b'u bolo nka n'u y'a jira k'a fɔ kɛlɛ jiginna so Ɔhɔ. i k'a dɔn olu fana niyɔrɔ bɛɛ o ye maa duuru ye Tiɲɛ. a ko nka Ɔhɔ. n'i ye kow ta k'u lajɛ A lajɛ. a ko wulikajɔ ani jateminɛ tɔw y'a jira k'a fɔ min ye bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de welelen don nin ko in na sabula min ye Bandaw ye a t'a fɛ maa ka to kɔ fiyewu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye sigiyɔrɔ tan ye sigiyɔrɔ bi saba o tɔ bɛɛ o dun bɛna tila tilacogo jumɛn in na jateminɛ kɛlen don société civile cɛ i k'a dɔn minnu da tɛ politigi kuma na nka ni maa kolo gɛlɛn don maa kalannen don o de ye société civile olu niyɔrɔ bɛɛ maa seegin min ye ordre professionnel ye minnu bɛ foroba cɛw la ani minnu bɛ cakɛda wɛrɛ la a minnu ni foroba baara jɛlen bɛ kosɛbɛ olu ye wolowula ye i k'a dɔn syndicat libre autonome i k'a dɔn ka taa se min ye ayiwa association ye association malien l'extérieur ye i k'a dɔn maa wɔɔrɔ o bɛ bila olu ka bolo kan cɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bolofara bolofara fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna wele i k'a dɔn u ka taa sigi ɲɔgɔn kan bulon kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ cɛ a ko jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'o ye dɛmɛ ani hinɛ tɔnw ye aw ka taa seko ani dɔnko ma n'u ye art culture ye ka taa se min ye chambre consulairew ye nin kelen o kelen i k'a dɔn maa duuru duuru bɛ ta o fana na a' ka fara jama kan o ka ɲi A ma ban dɛ a ko musow ka jɛrɛjɛkulu denmisɛnninw ka jɛrɛjɛkulu organisation de défense des droits de l'homme i k'a dɔn ani awa kunnafonidilaw olu ka yɔrɔ i k'a dɔn naani bɛna ta yen sɛbɛnnikɛla ko awa foroba cɛkɛlaw ka tɔnba n'o ye UNTM ye o i k'a dɔn sigiyɔrɔ tan ani saba bɛ di olu ma sɛbɛnnikɛla ko awa ka taa fara n ɲininka min ye awa jamana kɔkan maaw ye nin bɛɛ lajɛlen de welelen don ka fara ɲɔgɔn kan a ko n ka ɲɛnama kɛ min ye ala ka latigɛ selen don minnu ma n'o ye awa banabaatɔw ye o kɛra misiri ma ɲɛ sa o kɛra n b'i ɲininka namara k'ale ye lujuratɔw ninnu ala ala an ka mɔgɔ b'a la koyi e yɛrɛ b'a fɔ ko bɛɛ sen b'a la wa An b'a fɔ ɲinɛ ma kɛ maa ɲinɛ ma kɛ maa kɔ anw bɛ vieux bilen ta o ni na ma jɔ vieux wa n t'o la dɛ a bɛ taa
ne ɲɛna a ka maa dɔ tun bɛ jɔyɔrɔ dɔ la u tun y'o bɔ a ne ɲɛna k'o labɛnnen don ne kama jɔnni minisiri yɛlɛma maa dɔ bɔ a plasi la waati laban in na wa o kɛra jɔnni hakilijigi kɛ wala min bɛ sira dilan baara la tan Ayi an mako b'ale la yɔrɔ wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko nin cakɛda bolofara fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ de bɛna ye bulon kɔnɔna na amadu konare nka o b'a la dɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa k'a fɔ de an bɛna hi kɛ ka sugandili kɛ ten o tɛ koyi amadu konare nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ŋaniyajira kɛ nin ko in an minnu ye kunnafonidilaw ye i k'a dɔn an ka ɲɛmaaso an b'a f'u ye bɛ nin fɛ n bɛ nin fɛ amadu konare o de bɛ kɛ sababu ka kunnafoni lase sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di min ma o de ye asimi goyita ye kolonɛli asimi goyita o bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnfura ninnu lajɛ ka dosiye kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta maa kelen kelen kelen ka se k'a fɛsɛfɛsɛ ni sɔmi kɛra k'a dɔn k'a fɔ ha ka jaa i n'a ka kan amadu konare wele bɛ bila i ma a ko nka cɛmancɛ fanga min n'a kɔni kofɔlen filɛ maa o maa ni i bɛ ɲinini kɛ amadu konare i ka ɲininkali kɛ i ka fanfɛla la i n'a ɲɛdɔn cɛ a ko sabula CNT a sigili k'a dɔn a man jan bilen ba ndaw kɔni ye nin ŋaniya in jira ŋaniya in tɛ dɔwɛrɛ kofɔ maliden bɛɛ lajɛlen nin ka ye a la amadu konare n'a sɔrɔla i y'a faamu cɛ o jɛlen don n'i ye kunnafonidila ye walima i b'an ka baara kun jumɛn n'a a ɲinini ka di i b'a fɛ ka don a la aw kɛnɛ filɛ i kɔrɔ a nin kun ye sɛbɛn ye An ye min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara kunnafoni sɛbɛn le prétoire birama fali nin y'a ka sɛbɛn ye i jɔ dɔɔnin
pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ kafo jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
jɛka pub k'a ka feerefɛnw la
birama fali ale ye sɛbɛn kɛ i k'a dɔn k'a fɔ le prétoire kɔnɔ sɔgɔmada in na a ko karamɔgɔ daba tunkara a bɛɛ n'a ta jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la cɛmancɛ yɔrɔ fanga sigili la waati kelen kɔni na i k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye lapasajɛkulu ye bɛnbaliya dugu jɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye i k'a dɔn lapasajɛkuluba min bɛ yen n'i da sera a ma ni o ye UNTM ye min ɲɛmaa ye yakuba katile a a ko an bɛ don min na i ko bi u kɛlen don ka baarabilaba min boloda i k'a dɔn ko mun ne kɛlen bɛ ka UNTM sɛbɛkɔrɔ dimi nin waati laban ninnu na fɔ ka baara bila fasa y' ale kɔni boloda sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko dɔ wɛrɛ tɛ min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kɔrɔ ibrahim bubakari keyita ale kɔni degelen tun bɛ fɛn min na a ka fanga kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara n'o kɔni ye ka kuma dumanin fɔ maaw ye k'a mamu k'a da ka sɔrɔ i k'a dɔn a kɛ ŋaniya t'a la kuma t'a dusu ma a ko i k'a dɔn o gɛlɛya de kɛlen don ko kura ye ni ka dugu kura jɛ a ko a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na min ye k'a dɔn waati tɛmɛnenw na baarakɛlaw wulila jɔsen caman na k'a daminɛ lakɔli karamɔgɔw ani hali UNTM min yɛrɛ filɛ nka min ye lakɔli karamɔgɔw ka sariyakisɛ article trente-neuf jamana ɲɛmaa kɔni sɔnna o ma don min k'a fɔ k'o bɛ lawaleya o dugujɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn awa UNTM maaw taara kuluba u ni jamana faamaw u fana y'u ka laɲini u y'a danganamaya o de senfɛ jamana ɲɛmaa IBK k'a tun ye layidu caman ta u ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn danganaya min bɛ yen n'o kɛra awa ka sɔn k'a fɔ ko dɔ bɛna fara bɛɛ lajɛlen sara la lakɔli karamɔgɔ kunda k'o musaka kelen o na walankata ni k'o fara i k'a dɔn foroba ca maa tɔw olu kɔni ka sara la u ko min ma nansarakan na harmonisation a ko min ye i k'a dɔn u ye sigi kɛ ni ka makɔnɔ kɛ maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni tun bɛ cakɛ HUICOMA la kulukɔrɔ aa karamɔgɔ daba tunkara ni ɲankataba binna u kan hali binina ka bi u ma bila u ka hukumu la layidu dɔw fana tun taara olu kama maa minnu bɛ yen n'olu fana taara baara bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la joona n'a bɛ fɔ ko retraite anticipée layidu dɔw fana tun taara nka min ye k'a dɔn ka kɛ ni jamana tun bɛ bolo min kan UNTM kɔni tun y'i da di ka jamana ɲɛmaaw lajɛ y'a ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka ma kɔnɔ ɔ u tora ten f'a tɔ kɛra sa jamana ɲɛmaaw y'u da di tɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la fiɲɛma wuli tilema ji min ye ko yɛrɛ tɔ nana wusu sa a kɛra a tɛ tugu a tɛ tigɛ a ma ɲɛ min kɔ nin waati laban ninnu na UNTM u ye wuli ka jɔ u y'a boloda o y'a sɔrɔ maa o maa bɛ yen k'a dɔn fanga yɛlɛmalen kɔ ni jɔyɔrɔ dira olu ma i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ladɔnniyana bɛnkan min tɛmɛna jamana faamaw ani k'a dɔn UNTM olu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara u kan cakɛda bolo fara min fana bɛ yen n'o ye SYNTADE o lafasa jɛkulu olu fana ye majɛba belebele de ye office min bɛ yen n'o ye OCLEI ye karamɔgɔ daba tunkara n'olu sigira k'u ka yuruguyurugu ani ka bali ka kɛ banna ye ka ale kɔni kɛlɛ i k'a dɔn u ye majɛba jateminɛ olu ka sariyasenw na ko o majɛ dɔw bɛ tali kɛ mun na n'i ko jamana la ka yuruguyurugu ni bamaɲinkurunya kɛlɛ mm. karamɔgɔ daba tunkara i b'a daminɛ sanfɛ maaw de la maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye gufɛrɛnaman maaw ye mm, mm. minisiribaw ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ n'i k'a dɔn depite minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana nafolo ta ni k'a yɛrɛkɛ a ko sɛgɛsɛgɛli kan ka daminɛ olu la bamaɲinkurunya a ka kɛlɛ ɔ ko nka sariya minnu bɔra ni OCLEI ye a k'a jira k'a fɔ olu cogoya tɛ a kɔnɔ a jira k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye jɛgɛmisɛnninw ye anw minnu bɛ yen n'an tɛ ko kunna anw yɛrɛ minnu bɛ yen k'a dɔn karamɔgɔ daba an di nafolo yɛrɛ tɛmɛtɔ ye kuma tɛ k'a son ni fɔra de ko ka sariya bɔ OCLEI ka olu dama sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ minnu bɛ miliyari kelen miliyari fila k'o dasi i k'a dɔn n'olu cogoya t'a la ko a ko tɛ sira sɔrɔ sɛndikaw u y'o jateminɛ de kɛ o kama i k'a dɔn u ye laɲini kɛ fɛɛrɛ bolo ka sigi karamɔgɔ Daba Tunkara fɛɛrɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana nafoloba zma kulew ye olu cogoya ka don OCLEI kɔnɔ sariya k'u yamaruya OCLEI ka o fana nɔnɔ bɔ walasa k'a dɔn kiri a bɛ se ka boli u nɔfɛ cogo min na a k'o de sama samali majɛ o sɛbɛnfuraw maaw bilara o baaraw la wa hali bi n'a ka bi sɛbɛn kunfɔlɔ minnu bɔr'o la i k'a dɔn kiri dɔ magalajɛw fɛ ani maa kalanlenbaw fɛ o sɛbɛnfura tora yen hali bi n'a ka bi o ma don bɛrɛ la a ko i k'a dɔn UNTM ni sɛndika tɔw de bɛ kɛlɛ la i k'a dɔn o sɛbɛnw bɛ se ka don ba la cogo min na waasa i k'a dɔn ni ma ko yuruguyurugu bɛ kɛlɛ yuruguyurugu yɛrɛ bɛ kɛ faamaba minnu fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara maa kana bɔ maa bɛɛ ka nɔ minɛ ɔ i k'a dɔn o kɛlɛ min filɛ nin ye n'o ye kɛlɛ jɛ ye a ko i k'a dɔn o de bɛ ɲini ka gan OCLEI maa caman na o de kama OCLEI wililen don cogoya caman la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la waasa ka UNTM ale ka kɛlɛ lanɔgɔ u bɛ k'a jira dɔw la k'a fɔ UNTM de t'a fɛ i k'a dɔn bɔ gurunya ka kɛlɛ k'a sɔrɔ ko UNTM yɛrɛ ka laɲini ye a ka kɛlɛ kɛlɛcogo ɲuman na a ko an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ yen ni olu ye maa kalanlenbaw ye n'u bɛ sariya kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen lɔ olu bɛɛ n'a kan ka sɛbɛn minnu labɛn n'olu kɛra komisɔn ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'o batora a ɲɛma bi min bɛ ɲini jamanaden fɛ faama fara fantan kan n'o ye i k'a dɔn OCLEI ka baara kɛ maa o maa n'i tora jamana ka dɔrɔmɛ na wa ni minisiriba minnu bɛ miliyɔnbaw dun tɛgɛ ka da bɛɛ lajɛlen kan ko n'o kɛra yuruguyurugu kɛlɛli ko kuma min b'a la ka fɔ i kana se ka fiyewu fiyewu k'a bɛ sira sɔrɔ ɔ nka ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ko in jukɔrɔ min ye sɛbɛnnikɛla y'i yɛrɛma ɲininka ko UNTM maaw ka fɔ la min ye i k'a dɔn cakɛda bolofara wɛrɛ minnu ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma n'o dɔ ye CENTIF ye ko munna i k'a dɔn UNTM tɛ ka i k'a dɔn dɛnkɛrɛnɛ ɲɛsin olu ma sabula n'i y'u kɛlen ye k'u dulon OCLEI ta in na ko ko caman de b'a ji jukɔrɔ minnu dogolen don jamanadenw na wa o kan ka danganamaya walasa yuruguyurugu kɛlɛli ka kɛ tarafa tan ye a ko ko min b'a jukɔrɔ o de filɛ nin ye kunnafonidisɛbɛn Le Prétoire Birama Fall ale ka sɛbɛn don kuma ɲɛna Karamɔgɔ Daba Tunkara naamu ni foroba misi ye foroba ɲɔ dun foroba kuma de b'o ban dugu kɔnɔ a siga t'o la cogo bɛ di kokura Amadu El Konarɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News u ko di Amadu El Konarɛ i k'a dɔn fasiri kɛba a to de n k'i ɲininka ayiwa ayiwa taalen ɲɛfɛ n'a f'i ye amadu el konare i bɔra ka kuma min fɔ k'o kuma kelen sɛbɛntiya a ko ayiwa foroba cakɛda min sigira sen kan n'u k'a ma ko oclei oclei ka baara amadu el konare o de nana ni gɛlɛya caman ye a ko nka n'i ye kow ta k'u lajɛ sabula ayiwa min ye ba ndaw ye a kalikan de ye jamana waridunnaw ani sonyɛnikɛlaw amadu el konare kabini min ma kɛ kunun ko k'a bɛɛ lajɛlen dabɔ o de ye sonyɛni yɛrɛ ka dabila a bɛ min kɔnɔ amadu el konare a kana jigin a kɔnɔ sabula min bɛna da sonbaw kan amadu el konare o bɛ maa caman bɔ a la a ko oclei min ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite amadu el konare o kelen tɛ cakɛda caman de bɛ jamana kɔnɔ minnu ka baara ye waridunnaw ani forobafɛn kɛlɛli ye kabako amadu el konare i k'a dɔn nka oclei ta ni caman ta tɛ kelen ye Sabula ale bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ awɔ foro minnu b'i bolo uun du min b'i bolo yɛ nafolomafɛn min bolo min b'i bolo ɔhɔ Amadu El Konare o bɛ jateminɛ kɛ i ka sara ye fɛn min ye tiɲɛ n'i ka kan k'o sɔrɔ nin san hakɛ in kɔnɔ uun olu b'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ n'u kosɛbɛ danganiya n'a ye awɔ k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn i ye dantɛmɛ kɛ uun Amadu El Konare olu bɛ sɔrɔ ka taa a ɲɛfɔ kiiritigɛlaw ye bon kiiritigɛlaw b'u wakili d'u la o bɛ kɛ o de ye maa caman siran ka maa caman ja tigɛ uun an bɛ don min na ko bi maa bi duuru bɔɲɔgɔnko fonctionnaire amadu el konare o kɛlen bɛ k'olu de nɔbɔ ayiwa min kɔni ye gɛlɛya ye a bɛ ɲini k'olu sɔrɔ sɔɔni amadu el konare o de la aw min ye jamana foroba baarakɛla kuale minnu bɛ yen i k'a dɔn ni sɔmi kɛlen d'u la wulikajɔ kɔni bolodalen don min ye ayiwa minisiri kɔrɔw ye min ye gouverneur kɔrɔw ye a préfetw min ye secrétaire généralw ye amadu el konare i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli taara ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ baarakɛla minnu bɛ péagew la impôt duwani baarakɛlaw amadu el konare i k'a dɔn a kɔni bɛ maa bi duuru bɔɲɔgɔnko bɔ sɔmi kɛlen don k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de ye ŋanamuŋanamu dɔ kɛ oclei kɔni kɛlen bɛ k'i ɲɛkɛnɛ b'u la a ko nka min ye awa oclei ka baara mm. i k'a dɔn a la gwɛlɛya dan tɛ sabula sɔmi kɛra k'a fɔ min ye maa dɔw ye u mm. ɲɛsinnen don olu de ma kosɛbɛ mm-hmm. ɔ foroba baarakɛlaw min ye untm ye olu fana ka kangari da sun a kun y'o de ye mm. ɔ min ye nin maa damadɔ min awa oclei kɛlen bɛ k'u nɔbɔ a ka kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko i k'a dɔn oclei kɔni ka sɔmi n'a sɔmina min na e ka sara i k'a dɔn waa bi naani waa bi segin kalo kalo amadu el konare i k'a dɔn ayiwa kalo kalo miliyari fɛn e n'o mara cɛ min tɛ duw ye min tɛ ayiwa immeuble ye a k'o ye kɛwale o de bɛ oclei sɔmi i nɔfɛ ni k'i nɔbɔ tiɲɛ an bɛ don min na ko bi bi a ko i k'a dɔn OCLEI i k'a dɔn gɛlɛyaba dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ sabula foroba baarakɛlaw n'o ye UNTM ye awɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ u ka ko kɛlen bɛ dantɛmɛ wale ye tiɲɛ sabula dantɛmɛ wale in dalen bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ n'o ye foroba baarakɛla dɔ ye o don o de kɛlen bɛ k'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a kun dalen bɛ ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka maa minnu bɛ waribonw kunna walima minnu ni wari ka surun ɲɔgɔn na n'a fɔra k'olu dama ka sɛgɛsɛgɛ a gɛlɛyara a ka gɛlɛn Amadu Ali Konare ne sɛbɛnnikɛla ka ko in mankan dan tɛ sabula UNTM mm. a kɛlen bɛ ka nin ko in bila a ka kɛlɛ kadara kɔnɔ sigi OCLEI yɛrɛ de kɔni a ka degun ni awa ɲani min dara ka mɔgɔw sɛgɛrɛ a fanga bonyana awɔ nin kun ye sɛbɛn ye tiɲɛ an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara an bɛ tɛgɛ don kokura kunnafonidi sɛbɛn le wagadu mm.
min ye i k'a dɔn Mamadu Ɛmu nin y'a ka sɛbɛn ye mm. ale ko an ka taa min ye énergie du Mali EDMSA i k'a dɔn k'a fɔ ŋanamuŋanamu sonba kuya wale mɔgɔ sin digila i k'a dɔn k'a fɔ ka mana biri maa ɲɛ na a ko i k'a dɔn a dugu jɛmɛ ye kokura sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko a tɛ jɔ a kun dɔmɔdɔ bɔ min ye kibaruya olu y'a bɔ u y'a bi tali k'a daminɛ min ye avril san deux mille douze daba tunkara ka n'a bila min ye i k'a dɔn mai san deux mille seize i k'a dɔn u ye wale dɔw kɛ wale min bɛ tali kɛ maa o maa bɛ k'e bɛ cakɛ EDMSA la k'a ɲini baarakɛlaw fɛ ni aw minnu b'a fɛ ni soko gɛlɛya bɛ aw la a ye diɲɛ n'a ye kalo o kalo an na mata kɛ aw ka sara kan an na musaka dɔ bɔ aw ka sara kan o nafolo ma fara ɲɔgɔn kan kalo dɔmɔdɔ kɔnɔ dugukolo la aw ta ba fiyɛfiyɛba de b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na tabakɔrɔ an na taa dugukolo di aw kelen- kelen bɛɛ lajɛlen ma walasasa aw ka so sɔrɔ aw yɛrɛ ye luwanze minɛ cɛ ka fili n'a tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ min bɛ yen i k'a dɔn aw na bɔ o kɔnɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko kuma in fɔra ni ŋaniya min ye mm. karamɔgɔ daba tunkara n'a fɔra maa o maa ye i k'a dɔn n'e hamilen don soko la mm-hmm. a ka kan i b'i sen don a ko kɔnɔ mm. o kama maa caman sɔnna minnu na kalo o kalo u ye u ka musakaw tigɛ u sara la mm-hmm. nka karamɔgɔ daba tunkara bɛnkan kun ye jumɛn ye mm-hmm. min ye edmsa syndicat national min fana b'u kunna n'o ye synacome ka taa se i k'a dɔn u ka ɲɛmaayaso n'o ye direction générale ye a u kun bɛnn'a kan ka taa se agence immobilière ma n'o ye dugukoloko dalabɛn cakɛda ye min bɛ wele ko west africa immobilière sarl nka karamɔgɔ daba tunkara sɛbɛnnikɛla ko a ko kun tɛ ma dɔn ni ku ye sabula k'a daminɛ nin waati fɔlen ye fo ka na se bi ma nafolo fɛn o fɛn min n'a tigɛ nin cakɛlaw kun karamɔgɔ daba tunkara u t'a dɔn hali bi n'a ka bi nafolo in dara yɔrɔ kelen min na nafolo in bɛ san a bɛ dugu u b'a la k'a ɲini du tɛ ma sɔrɔ hali bi u bɛ kɔlɔbɔ kɔlɔbɔ la sɛbɛnnikɛla ko kabi san deux mille seize ale mai kalo k'a ta o don la fo ka n'a bila bi la baarakɛla maa kɛmɛ fila maa bi kɔnɔ wolonwula ani kɔnɔntɔn olu kɔni ni garisɛgɛ donna musaka in bɛɛ lajɛlen tigɛra olu kun Unhun. ɔ nka dugukolo ma sɔrɔ ka d'u ma Mm. karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn ni bolokoli ma bɔ i k'a dɔn mɔgɔtigi ka mɔgɔ ka segin Unhun. wa numukɛ yɛrɛ ka labila a ka taa ci fɛ Unhun. a k'o de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye nin yɔrɔ kofɔta in Unhun, kɔnɔ unhun. sabula min ye maa ninnu y'u sen don u Unhun, y'u bolo don unhun. musaka taara min Mm. dugukolo bɛ fan jumɛn fɛ Mm. o de ma se ka ɲɛ sɔrɔ Mm. o tuma min ye kalikasiyɛn ni da ɲɔgɔn na ani bolokɔninsi ni yɛrɛlajɛya Mm. o dugu jɛlen don i k'a dɔn jakuluda saba ni ɲɔgɔn cɛ Mm. ni société kofɔta ni o ye West Africa Immobilière SARL ani i k'a dɔn sendikaw ka jɛkulu n'o ye SYNACOME ani énergie yɛrɛ a ɲɛmaayaso u kɔni bɛ kalikasiyɛn ani i k'a dɔn ɲɔgɔn bɔsibo la ɲɔgɔn na nin ko in na maa min bɛ yen n'o ye madame tarawele ayisata ba ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin ko in nin ye namara ko ni sɔɔri sɔɔri damada de ye sabula kabi ko in daminɛna bɛnkan fɛn o fɛn fɔra karamɔgɔ daba tunkara ko a si ma bɔ a sira fɛ min ye Agani Kulubali ale fana y'a bila o cogo kelen na ale min ye i k'a dɔn maa ɲangatalenw yɛrɛ ka kuma lasela ye ale ko i k'a dɔn awa ni dugukolo kɔni ma sɔrɔ ka di olu ma nafolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u y'o t'a kama n'o dunnen tɛ cogo si la ko k'o fana lasegin unhun ɔ nka jate nana mun jira Unhun. sɛbɛnnikɛla ka fɔ la sefa wari miliyɔn kɛmɛ wolonwula ani Unhun. miliyɔn bi saba Unhun. o bɛɛ lajɛlen de kɛra nafolo ye minnu ngaramula Unhun. i min yɛrɛ la i k'a dɔn awa miliyɔn kɛmɛ naani ani bi duuru ni awa wolonwula Unhun. karamɔgɔ daba tunkara o de tɛmɛnsenna yera u ye ɲininkaliw kɛ Unhun. kɔnti min bɛ yen n'o tun bɛ dayɛlɛ banki la Unhun. o ko kɛra cogo di Ɲɛma. nafolo joli b'a kɔnɔ Ɔhɔ. aa i k'a dɔn ɲɛ ma sɔrɔ o fana na u ma taa yɔrɔ min na u b'u kale u b'u siyɛn Mm. a labanna de sa maa min bɛ yen n'o ɲɛsinn'a ko ɲɛmaaya ko dɔ ma mm. o de y'a sɛmɛntiya k'a fɔ u kɔni ye karatu karatu kɔnti dɔ de dayɛlɛ mm-hmm. min kɔni kɛra i k'a dɔn fuguri bɔ daba daro ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara nka nafolo joli b'o kɔnɔ mm. hali bi o ma se ka ɲɛɲini ni ka ɲɛ dɔn mm-hmm. ko in kɔni kɛn bɛ i k'a dɔn namaraba n'i k'a dɔn kalontigɛ de ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ɲɛ tɛ ka sɔrɔ min na o kama wulikajɔ n'a ma boloda nin yɔrɔ kofɔta in na nin cakɛla minnu bɛ yen maa kɛmɛ fila n'a kunkanfɛ n'u ka nafolo tigɛra sɛbɛnnikɛla ko u kɔni bɛna bɔ ten boloe wa u ka nafolo bin kɛr'u kan cogo ma sɔrɔ ko la kunnafoni filɛ nin an ye min saalo ka bɔ le wagadu kɔnɔ u ka bi sɔgɔmada in na bɔli don amadu El konare bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Canard Déchaîné amadu El konare an ka taa guichet unique la o ye douaniers ka bolofara ye min ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mobili minnu bɛ don jamana kɔnɔ i k'a dɔn saalen min bɛ ta u kan amadu El konare a ko mobili ko bilama kɛlen bɛ i k'a dɔn sanga ye o du ka dɔgɔ bamakɔ mobili kelen ni fila tɛ du min kɔnɔ amadu El konare duguba kɔnɔ maa ko bolifɛn nka n'i ma ɲɛ i bɛ na n'a ye min ye awa a dédouanement ye o fana kan ka kɛ baara ka se ka nɔgɔya i k'a dɔn kow ka se ka teliya awa guichet unique nana sigi o de kama amadu El konare i k'a dɔn nka mankan caman de bɛ guichet unique ko la bi Sɛbɛnnikɛla min ye Fasiriba Jabi n'a jɛɲɔgɔnw ye, a ko di, Sajo Keyita ka kalimu kɔnɔ, un, a ko u ye wulikajɔ kɛ ka taa Guichet unique la ka taa ɲininkali kɛ, ɔhɔ, i k'a dɔn a tɔgɔ tiɲɛnen bɛ, unhun, mobiliko a dédouanement, un, gɛlɛya b'a la, unhun, dɔ bɛ far'a kan san kalo tan ni fila, un, o tuma aw dun ko cogo di duwanɲɛw, ɲaa ma, aa duwanɲɛkɛ dɔ bɛ yen o ye jaabi kɛ, a ko di, o ko jɔn ko Ala a ka nin ko in diyara an ye, cɛ, a ko mobili, un, o dédouanement de ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye, bon, nka ni maa min y'a ta a taasira fɛ i k'a dɔn nɔgɔyaba a ko sabula kabini mobili ma don yan n'a y'i ja min ye transitaires ye minnu bɛ awa mobili ko baara kɛ douane ani clients ni ɲɔgɔn cɛ a y'olu ɲininka kunnafoni fɛn o fɛn b'anw duwanɲɛw bolo a kunnafoni kelen dilen d'u ma mobili bɛ don hakɛ min na a bɛ dédouané hakɛ min na sɛbɛnfura ni sɛbɛn min kan ka taa a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don a ko nka min kɔni ye gɛlɛya ye anw yɛrɛ t'a fan dɔn nka o n'a ta bɛɛ dɔw b'a fɔ k'u bɛ ŋanamu kɛ a ko sabula mobili ale ŋanamu ka gɛlɛn kosɛbɛ Amadu Konare a ko sabula min y'a sɛgɛsɛgɛli an'a ɲɛdɔn cɛ mobili bɛ bɔ jamana min na mobili bɛ hakɛ min na i k'a dɔn duwanɲɛw kɛlen bɛ k'o bɛɛ lajɛlen katimu di sɛbɛn dɔ b'u bolo i k'a dɔn a bɛ transitaires bolo cɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛya man ka y'a la nka maaw yɛrɛ de bɛ tuma dɔw kɔni awa wulikajɔ wɛrɛ kɛ min ni tiɲɛ tɛ kelen ye o de bɛna kɛ i k'a dɔn fraude ye ɔ o dun i mana sɔrɔ o la o fana damata mana ye cɛ a ko n'o tɛ mobili o mobili n'i b'a dɔn mobili bɛɛ lajɛlen dɔnnen don duwanɲɛw fɛ kabini u bɛ bɔ dugu min na u bɛ na nacogo min na i k'a dɔn wari ni min kan ka sara a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don cɛ ni transitaire ma sɔn ka tiɲɛ f'i ye u na nkalontigi ye a ko n'o tɛ mobili dédouanement bilama a ko i k'a dɔn a ka nɔgɔ o ye nɔgɔya dan ye nin tun ye sɛbɛn ye An ye min kalan ka bɔ Canard déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔ la
a waati a ma se Amadu Konare waati kurunna communiqué dɔ b'i bolo nin ye kɔmi